Ndị be anyị, ngwa let me tell you people how I spend nothing less than 1500 naira to prepare a whole pot of soup. ngwa ka anyị bido nụ ngwa ụtụtụ ọma nụ nnọọ nwa dịbe esinyewo m ite m n'ọkụ duweti ọkụ tie mmiri ọ sụọ ọ sụọ salị banga wee anya remember 1005 I did not buy banga neither did I buy this ede enwechara m ya n'ubi so what is the point of buying it m were sie n'ọkụ ozugbo ọ sụọ sharp sharp ọ bụ na nene ọ bụ na ede m eghewo kedu ihe dị dị gụta ede rapụduo banga n'ọkụ ka m sụwa ede bụ ovu dị nwobele izi ịghọtago mụ na ada m nwaanyị na-eme ama mụ na na-agwọ nda onye ikere eri ekere eri ada m nwaanyị adịghị abụ mụ na amarị ya mekpana ama ekwere egosi na kamera ee mụ ya na-erigbe mgbe eri ma me na-egosiri ngwa n'ebe ka anyị nọ na-asụ ede na-egosi ka a ya-eme nwobele nwobele nekwe nna anyị odogwu ọ bụ na o jewo nata remember i spend nothing less than 15 o nwerọ ive anyị kele gote na egoterọ m nkụ egoterọ m banga ma m egoterọ ede na akwụkwọ nri di m si n'ubi kpata akwụkwọ nri nwa kedu akwụkwọ dịbe ahụ akwụkwọ ọra na o gbutere m azụ so kedu ihe m na-egotezi ọzọ ngwa na-awatchịkwanụ ka ụnụ na-avụ ngwa n'ebe asụọ m ede asụọ ya sụgbuchie mma mma nwete ede mebiri emebi dị n'ime gụta ya kọpụ ede ma ọ bụrụ sị nwa m ya jee bute ite banga anịnị ka anyị sụọ ya so nyanwa na-agụsịzi m odo banga ịghọtago mụnwa na-asụ ya ịghọtago nri nne na nwa na-esi o nwe ka o si atọ iche anyị na-asụ the thing ọ na-aga at this point mmiri wee luwe ị vụ ka mmiri na-elu amarọ m ụdị mmiri na-eluzi these days mmiri na-elu ikuku na-eku ngwa nụ m wee sinye nnukwu ite si be m si wee sie mmiri ọkụ sị ka m jee nwụta ọkụkụ nwụta ọkụkụ na-abụ ọkụkụ na-abụ o buchara ibu na-emezi nke nke mmemme nke na nke nke na nke m wee họrọ aka finally chose one I carried one of the eh, fowl chicken gbogbotigbo nke ọbụla ị kpọrọ ya nya bụ I carried one and ịghọtago straight to the ite obere ka ọ na-aba m wee sị ngwa ka e gbupụ ya onu ka onye anyị na-aghọta bụ na mmiri ọkụ asụwo m butu mmiri ọkụ m were mmiri ọkụ ozugbo macha ọkụkụ nwa dịbe ede mgbada ya na-akpọ soft mgbada soft ya na pamper ọkụkụ nwa ka ahụ ehụrụ dị m ka mmiri ọkụ asụsị asụ ike anyị mago na nwa m ya iwu bụ na m ma arụ ọkụ arụ iwu nli amụsụrụ ọla dị ọkụ kasị nwa afọ Igbo m bụ and biko this video anyị na-make is specially made for Chioma na USA Chioma nọ US ọ nya ka anyị na-emere this video for so biko ịma na o nwere nri maọbụ any kind of soup ịghọtago ihe ọbụla na-agụ gị that you have been craving so bad just tell us in the comment section and I'm gonna dive into the video m cookolu gị anaga kuku onye ịmalụ ụdị ị chọrọ ya combination m na-emeli gị and biko ị ma na i kili vidio nwa dịbe eluo n'ebe nwa dịbe try ya ka ị sharezie this vidio na o nwerọ ihe ọ ya-eme gị na mkpịsị aka gị o oh. share the video and unu amago what is me cooking without garlic and ginger today i no put ginger chetakwa enweghị sosi ihe nkele gote bụ garlic i have only bought garlic i don i i, I did not buy pepper enwere m pepper enwere m the other things it's only garlic i bought so far so remember i said we spend nothing less than 1500 we still get plenty change so this is me teaching my daughter catch them young very important ọ sọ gị nọ n'ebe nwe nke ị na-eme oyibo mgbe time ya elu ị mala ihe i mere onwe gị ngwa na anyị sụchawa ose na garlic m duwete ọkụ ọkụ na-enwu vavava m salụ anụ ọkụkụ ahụ nne salụwa ya n'ite ka anyị mara ihe a ya-eme ozugbo ozugbo na time adịrọzi na igwe na-elu mmiri ezowo nwa obele obele mmiri avụ achọrọ izosi ike ma ọ chọrọ ịgbakọ agbakọ ụgbọ na-emedoro m anya m sị na gị nke ọbụla ị na-eme jisi ike nnọọ ngwa na asacha anụ m ya sị ka m kpolie niile m meji isi ya ose na magi o nwere ihe ọzọ kpolu magi wee kpọkọrọ ose konye o nwere ihe ọzọ dị n'ime m jesi wee sie n'ọkụ hei chineke biko ị ma na ị bụ onye igbo na-ekiri vidiyo a gwakana m kedu mpaghara ana igbo ana- ana igbo i si na mụ chọrọ ịma ndị ndị ndị ndị nọ n'ụwa dị ire at this point eh, the anụ asụọla ọ sụpụtago mmiri dị ya n'ime i did not add water this is water from the the the, the chicken ọ sụọ mana m achọrọ ka o yie eye because the chicken is what we call pamper me with care nso nke utu ya emi bịa sala azụ m nụ wee n'ime na mụ chọrọ ka azụ asụọ nke iche achọrọ m ka the azụ yolie azụ asụọ m butuo onye bulite m this is the full banga na bụla banga wariri ne family food oyi ya na-abụ n'ime ngwa na-esiwezi ove n'ọkụ this is ose pepper yeah nigga you get it some of una go dey talk now hey honey pepper no too much it's not too much my dear i even added extra later don't worry you are not gonna understand because you no follow me dey taste am at that point table mu my meat stock where i am ọ sụọ m kolu nri ove m nri ove ede je konye kwuchiti ohu si ka ọ sụọ nwa obele ọ sụọ nwa obele chetakwa ka ihu ya epi ị rapịa ede a bụ nri ove ga-ayolili n'ime na i vu na ove ga-agba ezigbo mmiri i vu na ove ga-abụ na ya adịrọzi thick ka ọ na-asụ nwa sị ngwa dịka ya saa akwụkwọ ọra anen ka m nwa jee mebe ogiri hei ogiri akwụkwọ nwa na-esi mana m silie n'ime ozugbo ọ gbado m na ọ gbado m ma ha nye bụ na ihe chokulu mmadụ chok oyi o chokulu mana at this point nri ove m alọwo eh, ka ọ bụ ove m alọwo nke ọ bụla ị kpọrọ ya bụrụ nwa kolu ogiri a tinye ogiri akwụkwọ what is what is ọha soup without ogiri akwụkwọ nene the thing nnu ihe enene na gị nnu na ose bịa mali ha fam bịa nene enene chi ọ bụ na ọdụ ọma ọsụ ọkụ ya ede so nwasị ngwa time eruo mmedi mgbe mmedi eti anụ ọkụkọ anụ ọkụkọ ka i vulu m ji aka m anyị purposely were aka m na-agụli ovu ovu ovu achọrọ m iji ngaji ngaji waja dulivele m anụ nweta anụ ọkụ arapịa ọ sụọ sụta aka kpam nwa je sachala ọra mụnụ ọra mụnụ nwa m sachara nwa je bule tinye n'ime chetakwa na ekere m tinye azụ I've not put the fish because I already parboiled the fish inside my meat stock earlier I don't want the fish to scatter so I'm taking the fish gently carefully pampering so at this point that ọha m tinyela asụọ ọ na-asụrụ ha nke ka o yie taa aka na na ma ọ na ọra nwere ume na i tinyere na ọ bụ na o yewo nwa rapịa nwa obele kpolu azụ nwa ụja wee ifuru I didn't I didn't- I no want turn the soup too much make the fish no scatter mgbe were na onwe ya ịmago turn ya nwa obele ọ bịa ya ebulie dọnie ike na na ga gwuo m nri eyewo at this point everybody na-agbazi egwu nwee si wee si mmiri ọkụ n'ọkụ mmiri ọkụ meji wee sie nri nri eji wee lie ka m jụkene gị if you're the one that want to eat this food which swallow will you be taking eating this food with ọ bụ akpụ maọbụ garị maọbụ gịnị nli ji what will you be comparing na ha compare oyibo iwuliba ndị na-asụ oyibo what will you be pairing this soup with mana at this point anọzi m na-achọzi anụ m mekweli di m ndị anụ agbago ọsọ achọrọ m iyoli azụ a at last last last ya egbuyeligide onwe gbuyeligide gbuyeligide n'ime pọtụ a nwa chọta chọta chọta ụta akwụ ọkụ na nnukwu iti azụ tielie ị ghọta di m a na like rọ stress na ọ bụrụ onye na like isi azụ kpa isi azụ abụrụ ibe na-ebie di m nwa nwa ya obuteli nri ọ na like oke mara agogodu nri ọ mụlịa they say the way to a man's heart is through his stomach a single people we don't know you're not gonna know but I'm telling you nke ịmazikwa m butere mmiri aka ọ kwọọ aka nke a na-atọ ove ụmụ mmiri ove ụmụ mmiri ove ụmụ mmiri rapụ is love anything you wanna call it call it ọnene ya hi nke atọ onye iche baby I'm not feeling what I'm feeling right now because negodu negodu your heart is giving negodu nna see you in my next video bye biko n'ihe dị too much